Ó sea, cad faoi thosaigh muid an cheist a chur ar chathair ar gach éinne? Os rud é níl sa chéad cnuasach níl oiread is logainm amháin ann. Déantar tagairt don Afraic, déantar tagairt dos na hIndiacha, déantar tagairt don Tuirc ach ar ndóigh níl ann ach nósanna coimhthíocha samhlaíochta fileata agam. Níl réalachas ar bith leis.

agus é sin an ghluaiseacht idir Tír na nÓige agus an chathair atá sa chathair mhór i bhfad. Sin an nós dhá-pháirteach atá ar shaol nó ar dhomhan Inis Uí Néill, an tuath, Tír na n-Óige agus saibhreas na cathrach.

Agus sin an an, is dóigh liom gurb é sin an t-aon ghearrscéal amháin sa dara cnuasach agus tá cúlrá na tuaithe ann. Tá na daoine óga, na cailíní agus na buachaillí, tá siad ag tabhairt féir, tá siad ag damhsa, tá siad ag súgradh, tá siad ag canadh. Ach tá cailín amháin ann agus ní féidir léi bheith páirteach mar tá sí balbh. bhalbh. Dar liomsa, is ionann tost gutha an chailín agus a rá, teip an ghutha, sin nach féidir leis labhairt, agus deireadh shaol na tuaithe, an dtuigeann tú, saghas caoineadh den sean-am, is na cailliúint den slí beatha a bhí acu. san saol atá imithe tharainn. Sé sin le rá, tá muidne ag féachaint siar ar scéaltaí a scríobhadh breis is seasca bliain ó shin, ach tá na scéaltaí féin cheana féin ag féachaint siar ar shaol atá ag imeacht nach maireann inniu. Agus sin an fáth go bhfuil deireadh a lán de na scéalta sin brónach. Ach féachaimis ar an chéad scéal, an seansaighdiúir agus scéalta eile. Is bunús na gearrscéalta uilig an scéal sin. Tá buachaillín óg, mar a deir Caitríona do chuir sí síos ar ach d'éirigh a sheasamh i ngrá, tá sí ag éisteacht, Sin a deir an Bhishop again. Tá sí ag éisteacht agus a súile leagtha ar an seanduine sin, an seanduine sin atá ag cur an dallamullóg air ar na héachtaí iontacha a dhéag a rinne sé in an té. Ach níl ann ach bréag agus filíocht, scéalaíocht. agus is gadaí gránna an seanfhear sin agus buaileann sé bob uafásach ar an bhuachaillín Páidí, a dealbh Páidí, ní bheidh an bhíse de chéim ach ar aon nós sin an chéad uair a bhfuil sé Chomh maith le sin, measann sé, tá díomá air mar cheap sé gur laoch a bhí sa tseansaighdiúir sin. Níl laoch ar bith sna leabhair sin, a chara liom. Is meascán gach duine. Sin rud eile a deireann Séamus Ó Néill sna scéilíní seo. Ceart go leor agus fiú an gadaí sin. Tá sé soiléir go bhfuil trua agam dó. Tá sé leathchoisrithe agus cos maide aige agus cuirtear síos ar an dóigh ina dtugann máthair Pháidín béile dó gach uair ina bhfeiceann sí é agus Tá ní amháin cos maide aige ach tá bata siúil aige ansin agus cluintear an bata an trup ar leaca an bhaile nuair a bhíonn sé ag siúl agus ceapann sé gurb ionann é sin agus cnag ar doras na cinniúna an déantar. Maith. An dóigh ina dtéann an scéalaíocht sin i bhfeidhm ar an bhuachaill, sin an rud is tábhachtaí. Teastaíonn uaidh as sin amach é féin scéal féin a insint. An dtuigeann sibh? Sin an chéad dul síos. An dara dul síos, bíonn sé ag cur síos ar na tíorthaí i gcéin agus ar an taisteal.

Agus tá an móitíf céanna ann, tagann col ceathar as na Stáit Aontaithe thar n-ais go dtí teach Pháidí, Páidí an t-ainmfhocal arís, agus bíonn seisean is laoch don bhuachaill óg é, saighdiúir ó arm Mheiriceá atá ann ag an am sin, an bhfuil é sin, nach bhfuil é sin an ceist Caitríona? Agus tarlaíonn rud iontach suimiúil.